kana ɲinɛ ka cloche de notification activer o b'a to an mana video kura fɛn o fɛn labɔ i bɛna bɔ a kalama bɔn n balimakɛ moctar événement diyara yɛrɛ yɛrɛ de nka ne bɛna i bila yan nɔ n bɛ fɛ ka taga so joona joona ka d'a kan maci bɛ daminɛ 21h wagati ne tun tɛ fɛ nin maci in miniti kelen ka taa ka ne to a bɔn

ka fara raul kan ani robinho fo ka taa se cristiano ka wagati ma e yɛrɛ dun e barisa sipɔrɔtɛri de ye wa awɔ ne joli yɛrɛ de ye barisa ye kabiri deco ka wagati ka fara ronaldinho kan ani thierry henry ninnu ne bɛ barisa sipɔrɔte an k'o bɛɛ yɛrɛ bɔ a la ne fa tun bɛ barisa de sipɔrɔte o la ne fana bɛ barisa de sipɔrɔte bi kɔni ne bɛ inter de supporte ka d'a kan olu de ye an dusu lasumaya paris b'aw ci bi ne de ko ten tɔ visca barisa i yɛrɛ ni su i donna eretari la so bi dɛ ne yɛrɛ tun jɔrɔla n ko n'a sɔrɔ baasi dɔ de m'i sɔrɔ ka d'a kan i tun m'a fɔ n ɲɛna k'i bɛna mɛn kɛnɛ ma bi n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ i ka jɔrɔ la baasi foyi foyi de tun tɛ n na ne ni n terikɛ dɔw de tun taara maci lajɛ ɲɔgɔn fɛ wagati de tɛmɛna teliya la e ma hali mɛn kɔnakiri yan nɔ e nana kunu an kɔrɔ e ye teri sɔrɔ ka ban awɔ mɔgɔ ɲuman dɔ de don a tɔgɔ ye abudulayi a fana bɛ baara kɛ sosiyete belebeleba dɔ de kɔnɔna na n'an ka banki ni u ka sosiyete bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a jateminɛ kurazi b'a la baarakɛla de don wa danaya mɔgɔ de don o de la n fana y'a ɲini a fɛ an ka kɛ terimaw ye ne n'ale de tun tagara maci lajɛ ɲɔgɔn fɛ a ka so o de ye n bila eretari la n y'a faamuya o ye hakilina ɲuman ye ne nisɔndiyara n'a ye k'a fɔ i ni mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka d'a kan bi tile in na nafaba de bɛ relasiyɔn na janko e tun bɛ bɔ kɔnakiri wagati min na i ni mɔgɔ si de tun tɛ ɲɔgɔn dɔn i ye tiɲɛ fɔ ne ni mɔgɔ si de tɛ ɲɔgɔn dɔn yan nɔ ne tun bɛ bɔ kɔnakiri wagati min na ka taa n ka kalan kɛ faransi o y'a sɔrɔ ne tun ka dɔgɔn o kɔni ye hakilina ɲuman ye o tɛmɛnen kɔfɛ ne tilala dumuni tobi la i tɛ taga i ko joona joona i ka na dumuni kɛ yann'a ka sumaya baasi foyi t'a la sheri n bɛna taga n ko teliya la ka na i ka nin dumuni duman in dun ne nun bɛ nin kasa la cogoya min na a b'i n'a fɔ a diyara dɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a diyara nka mɔgɔ t'i ka ga diya dɔn n tilala ka dabileni dɔ dilan ka a bila i ɲɛ aa ne kanubaga i bɛ n ni yɔrɔ dɔn dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ ka n terikɛ in yɛrɛ invite n ka so weekend nata in na n'a sɔrɔ a t'i déranger ne yɛrɛ kɔni dalen b'a la k'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama de don n'i jɛnna n'a ye n bɛ wari d'i ma i bɛ dumuni duman dɔ tobi an ye o bɛ se ka kɛ sababu ye i n'a fana bɛ ɲɔgɔn dɔn o tɛ baasi ye ne bolo a diyara n ye i kɛlen ka n prévenir il suffit seulement i ka wari di yan nɔ dɔrɔn n bɛ dumuni duman tobi aw ye dumuni min ka di aw ye baasi foyi t'a la n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna fɔlɔ n'a ko k'a tɛ fɛn na nin weekend in na n b'a ɲɛfɔ i ɲɛna n b'a jigiya k'a fɔ ko in bɛna diya i ye kosɛbɛ awɔ a bɛna diya n ye sisan i bɛ se ka wuli ka t'i ko ka n'i ka dumuni dun yann'a ka kɛ gilasi ye n'a sumayana a dunni man di dɛ n y'a mɛn ne ko mun o de bɛ kɛ balimakɛ n balimamuso ɲɔgɔn hakililajigi de don n'a sɔrɔ i ye mɔgɔ kura de ye k'i ma abonne an ka paazi sanfɛ fɔlɔ yanni i ka tila wideyo in lajɛli la a jateminɛ i k'i abonne i bɛ wideyo in ɛmɛ k'i hakilina di hakilina di yɔrɔ la ka liyan paritaze wasapu gurupuw kɔnɔna na o kɛli de bɛ fanga di wideyo ma ani ka an ka paazi lataga ɲɛ ani ka kurazi don an yɛrɛw la an ka baara la wa o kɛli ye dɛmɛ de ye ka bɔ i yɔrɔ ka ɲɛsin an ka paazi ma Kow laban an denkɛ ye a ka desisiɔn ta a yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na nin opɔritinite sugu ninnu man kan tɛ ka taa k'i to a sɔnna k'a ka patɔrɔn denmuso furu nin ko in bɛna kɛ sababu ye ka falenba de don an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i ye tiɲɛ fɔ i ka kuma dɔw la ko in kɔni bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma dɔw don ne ni e ka ɲɛnamaya kɔnɔna na wa nin ye an denkɛ dontɔla de ye ɲɛnamaya kura kɔnɔna na nka ɛseke nin muso in bɛna na k'a ma muso ɲuman wa walima a tɛna na k'a ma muso ɲuman ye ka d'a kan ne ye e faamuya cogoya min na a b'i n'a fɔ e ɲɛ bɛ wariko in yɔrɔ dɔrɔn de la ko in kɔnɔna na nka ne ɲɛ bɛ mun na ɛseke u bɛna na ɲɔgɔn faamuya wa ka d'a kan nafa bɛ o de la n'i ka kow bɛ tan de kow mana kɛ dɔrɔn e ɲɛ bɛ a yɔrɔ jugumama yɔrɔ dɔrɔn de la ɛseke ne ni e ka kɔɲɔ kelen ka kɛ an tun b'a dɔn k'a fɔ an bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ bi nin kɛcogoya la tan tɔ wa mɔgɔ si de tɛ avenir dɔn mɔgɔ si de tɛ se k'i to yiri sanfɛ k'i binkan mɛn abudulayi y'a ka suwa de kɛ ne bolo an kan k'a suteni de k'a dɛmɛ ka dugawu k'a ye au lieu que an k'a fɔ k'an b'a kiritike i ye kuma min fɔ o fana tɛ nkalon ye mɔgɔ i ma don ko o ko la i tɛ se k'a tiɲɛ dɔn nka mɔgɔ fana man kan tɛ ka kala ye k'i ɲɛ turu a kɔnɔna na dɛ k'a faamuya dɔrɔn ko ni abudulayi y'a ka patɔrɔn denmuso furu k'o bɛna kɛ sababu ye k'an ka ɲɛnamaya falen dɔrɔn k'i bɛ pɛrɛsiyɔn da abudulayi kan k'a k'o furu ne kɔni bolo o ye ka kala de ye k'i ɲɛ turu a la i tun kan k'a jateminɛ n'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in kɔni b'a la ka ne lasiran yɛrɛ yɛrɛ de ka d'a kan a y'a sɔrɔ a dusukun tun bɛ muso wɛrɛ de fɛ ka kɔrɔ lamɛn hali n'a y'a sɔrɔ k'a dusukun tun kɛra muso wɛrɛ de fɛ ka kɔrɔ o t'a to k'a man kan tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ furu cɛ tɛ muso furu fo naani wa an k'o bɛɛ yɛrɛ bɔ a la madina fa de banna k'a denmuso di abudulayi ma abudulayi tun tɛ se ka sigi k'o makɔnɔ i ye da gosi i ma mankan mɛn e yɛrɛ kan ka o jaabi dɔn n'i ye maa hakilima ye ne bolo an kan ka ala waleɲuman dɔn de a ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mun bɔra du ladabulen kɔnɔna na wari b'u kun ka tɛmɛ madi n'a somɔgɔw kan yan kɔni i ye tiɲɛ fɔ a bɛ se ka kɛ ne de jɔrɔlen don kosɛbɛ de toute façon ne bɛna na n da bɔ ko in na n kana taa kɛ sababuya ye ka taa problème dɔw don u ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ kojugu kisinin den ne b'a ka hɛrɛ dɔrɔn de fɛ ne ka laɲini ye furu in ka se ka sabata a bolo de bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye o de ye o la i bɛ se ka fami musolakaw bɛɛ lajɛlen kunnafoniya n'a ye a ba tɔw ka fara a tantiw kan ne fana bɛ falakaw la kunnafoniya n'a ye fancininw ka fara a bɛnkɛw kan baasi foyi t'a la n y'a mɛn ala ka furu ni si bɛn amina ala k'o duwawu minɛ abudulayi n b'i la kunnafoniya n'a ye k'a fɔ ne nisɔndiyalenba de don aw kɔrɔ kunun su rɔ n denmuso y'a fɔ n ɲɛna k'a jɛnna n'a ye k'a bɛ furu i ma ne tun b'a fɛ ka nin kuma in dɔrɔn de mɛn n tulo kɔnɔna na yanni n saya cɛ a bɛ i n'a fɔ ne ka rêve dɔ de bɔra ka realize sisan sisan i ni ce kosɛbɛ patɔrɔn i ka nin kuma ninnu ye n tuse kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka d'a kan i y'i sekoba de kɛ ko in na ne yɛrɛ kɔntanna ni furu in kɛli ye i denmuso ye mɔgɔ ɲuman de an ye tan di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn etije ka ɲa kosɛbɛ n y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲuman de don ne fana jɛnna n'a ye n jɛnna ni furu in ye wa n b'a jigiya k'a fɔ a bɛna kɛ kupulu ɲumanba de ye nin kuma in mɛnni diyara ne ye kosɛbɛ a man di ne ye furu in kɛli ka diya ne dɔrɔn ye ka d'a kan furu man kan tɛ ka don kondisiyɔn kan nka n'aw fila bɛɛ jɛnna ni ko in kɛli ye a ye tan di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn etidiye ka ɲa wagati sera aw ka diplɔmu di ɲɔgɔn ma aw kɔni ta nɔgɔyara a la ne bolo sisan fami fila de kan ka sigi ka kuma kɛ ka bɛn furu nafolo kow kan ani kɔɲɔ organisation kɛcogoya awɔ o kow bɛ sen na patɔrɔn ka d'a kan ne y'a kuma ɲɛfɔ n fa ɲɛna a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a ko ko n k'a ka foli ɲɛfɔ i ɲɛna a yɛrɛ ko k'a bɛna na i fɛ sɛmɛni wɛrɛ k'a bɛ baro kɛ furu kow kan ka organise cogoya min na sisan ne ka laɲini bɛɛ ko in ɲuman bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na bonya ni lafiya ni hakilisigi kɔnɔna na o bɛ kɛ a fɔ a ɲɛna k'a k'a bisimila ne b'a la k'a makɔnɔ ni bonya ni karama ye ka d'a kan bi tɛmɛnen kɔfɛ a b'i n'a fɔ an bɛɛ kɛra fami kelen de ye ni furu kɔni donna i ni fami min ni ɲɔgɔn cɛ o y'i dɔ de ye o tɛmɛnen kɔfɛ i ye san miliyɔn in bila banki la o don na tuguni wa Awɔ n y'a déposer wa ko in bɛɛ lajɛlen ɲuman tɛmɛna wa n b'i la kunnafoniya n'a ye k'a fɔ relation ɲumanba de donna n ni dɛrɛkitɛri ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min don a kɔnɔ jɛlen don maa nisɔndiyabagatɔ de don a ye n bonya kosɛbɛ o ɲana kosɛbɛ wagati bɛɛ a ka ɲi i ka relation sɔrɔ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min baaraɲɔgɔnya bɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o kɛli bɛ se ka kɛ sababuya ye ka e ka baara yɛrɛ de nɔgɔya i bolo ka d'a kan nin diɲɛ laban in tɔ tora relation dɔrɔn de ye aw an ka o ɲɔgɔn ye in tɛmɛnen kɔfɛ an bɔra kala ma k'a fɔ an bɛɛ balon kanubaga baw dɔ de ye ale ye barisa supporter ye ne ye real supporter ye o ko fana farala ɲɔgɔn dɔn kan ka kɛ i n'a fɔ sinankunya don an ni ɲɔgɔn cɛ afiriki bi bi in na n'i ye balon lajɛbaa jate kɛmɛ kɛmɛ sara la bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ ni dɔ tɛ barisa supporter ye dɔ ye real supporter ye o de kama n kɛlen k'a dɔn k'a fɔ balon lajɛ ka d'a ye dɔrɔn n y'a ɲininka n ko barisa supporter de don wa a ko ko awɔ ne yɛrɛ y'a invite n ka salon kɔnɔna na an ye pari ni inter ka match lajɛ ɲɔgɔn fɛ n ko nin de y'i ka kow diya n ye abudulayi wagati bɛɛ occasion dɔ bɛ sɔrɔ i bolo ka lien créer i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Nin ye différence ba de ye min bɛ i ni baarakɛden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ mun ɲini i fɛ kɔntiniye tan tɔ dɛ nin bɛna na kɛ sababuya ye ka da camanba de yɛlɛ i ye n y'a mɛn i ni ce kosɛbɛ i ka kɔnseyiw la patɔrɔn n bɛna na n jija ka baara kɛ n'u ye n dalen b'i la wa bi tɛmɛnen kɔfɛ i tɛ n ka baarakɛden ye i bɛna na kɛ n ka patɔrɔn de ye ani n burankɛ n yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ n bɛ se ka n jigi da i kan n fana bɛna na n seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa n kana na i jigi latigɛ aw y'aw abonné o dɔrɔn de bɛ se ka kurazi don an na an ka baara la a ka di e mɔgɔ min ye walasa ka se ka nin video tɔ sɔrɔ walima nin video in n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw il suffit seulement i ka t'i abonné an ka paziw sanfɛ tel que youtube walima facebook walima tiktok walima whatsapp video kura bɛ bila don o don a partir de 17 heures aw k'an bɛn sigira wɛrɛ la